Dia dhíbh, a dhaoine uaisle, agus bhur gcéad fáilte chuig an seimineár gréasáin um thráthnóna. Beidh muid anseo go ceann uair a chloig agus muid ag plé cur chun chinn na feasachta teanga sa rang agus ról na litríochta maidir leis sin. Tá súil againn go bhfanfaidh tú linn idir seo agus ceathrú tar éis a seacht agus go mbainfidh tú idir thaitneamh agus thairbhe as. Bheadh sé cuiditheach dá mbeadh cóip den tsonraíocht taobh leat nó cóip de cheann des na leabhráin a fuair tú nuair a d'fhreastail tú ar an gceardlann FGL i mbliana nó anuraidh. Léireoimid anseo daoibh conas dul i dteagmháil linn. Má tá tú ag iarraidh dul i dteagmháil linn le linn an tseimineáir, feicfidh tú ar thaobh na láimhe deise den scáileán saighead fhlannbhuí nó oráiste gur féidir brú air leis an roghchlár a oscailt. Ansin is féidir an fheidhm Ceist a úsáid chun ceist a chur. Ní fheicfidh tú aon rannpháirt, ní fheicfidh aon rannpháirtí eile do cheist, seachas foireann Gaeilge na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí. Má sheoltar ceisteanna nó tuairimí nó moltaí isteach, beidh muid in ann oiread agus is féidir a léamh os ard agus má tharlaíonn sé nach mbeidh muid in ann gach ceann, gach ceist a fhreagairt nó gach moladh a léamh amach, beidh muid i dteagmháil libh taobh istigh de chúpla lá oibre trí ríomhphost. Anois, daoibhse atá ag féachaint air seo ar fhón póca nó ar thaibléad nach iPhone é, seo nodanna ar conas dul i dteagmháil linn. Roghchlár ag barr an scáileáin ansin, ag barr an scáileáin ar an bhfón póca mar a fheiceann tú. Más aip iOS atá in úsáid agaibh, féachaigí ar an léaráid ar thaobh na láimhe deise den scáileán. Mar a thuigeann sibh ar fad, ar ndóigh, tá cineálacha scoileanna difriúla i gceist san earnáil T1 agus comhthéacs casta teangeolaíoch atá i gceist leis seo. Agus laistigh de na cineálacha scoileanna difriúla sin, scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí a bhfuil Gaelscoileanna mar phríomhscoil fhriothálach acu, b'fhéidir, nó b'fhéidir nach ea, scoileanna sa Ghalltacht ach iad ar imeall na Gaeltachta agus ansin aonaid nó sruthanna a bhfuil máthairscoil s'acu a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla. Laistigh de gach comhthéacs s'acu siúd, beidh scoileanna, beidh scoláirí a bhfuil cúlraí agus taithí difriúil acu ar an nGaeilge. So iarraimid, iarraimid oraibh a chairde mar sin, tuiscint dá chéile agus dúinne go bhfuil muid a labhairt le rannpháirtithe atá ag teacht ó comhthéacsanna scoile difriúla agus a bhfuil riachtanaisí éagsúla ag bhur gcuid scoláirí. Mar sin, b'fhéidir go mbeidh cuid den mhéid a bhéas á rá againn ábhartha

Chomh maith leis sin, conas leas a bhaint as an litríocht mar fhoinse nó acmhainn d'fhorbairt na feasachta teanga. Sibhse a bhí linn do sheimineár gréasáin na bliana seo caite, tabharfaidh sibh faoi deara go mbeidh an seisiún anocht i bhfad Éireann níos idirghníomhaí agus deis agat do chuid smaointe agus moltaí a sheoladh isteach chugainn go rialta le linn an tseisiúin. Beidh deis agat freisin páirt a ghlacadh i bpobalbhreith agus an uair sin beidh seans agat suirbhé le do chuid aiseolais a líonadh isteach más maith leat ag an deireadh ar fad. Bhuel, cad is feasacht teanga ann? Bhuel, sin í an chéad cheist atá againn oraibhse a chairde nó céard a thuigeann tusa le feasacht teanga mar is iomaí léamh agus tuairim a bheas eadrainn ar fad mar gheall ar sin agus go praiticiúil ins an rang cad atá le múineadh againn i gcomhthéacs ar leith, T1 mar shampla. Beidh cupla ceist eile ag teacht aníos anois sách sciopaidh ina dhiaidh seo agus ba bhreá linn dá mba mhian leat agus dá bhféadfá ceann nó dhó a fhreagairt. Ar ndóigh níl iachall ar duine ar bith. Ach is eispéireas níos saibhre a bheas ann mar tá muid ar fad eolach, tá taithí againn ar fad agus tá muid ar fad ag foghlaim óna chéile insan athrú sa churriculum seo atá ar siúl faoi láthair. Beidh an bhéim ar chíoradh na dtorthaí foghlama le chéile mar gurb iad na torthaí foghlama atá mar bhunús na foghlama, agus túsphointe na pleanála agus, chomh maith leis sin, is iad na torthaí foghlama atá mar phríomhfhócas don mheasúnú. So, an rud a deirtear sa tsonraíocht faoin bhfeasacht teanga ná go mbaineann an fheasacht teanga le tuiscint agus le machnamh an scoláire ar an gcaoi a n-oibríonn an Ghaeilge mar theanga cumarsáide. Ach mar a dúirt mé, ba bhreá linn bhur dtuiscint air sin a sheoladh isteach chugainn agus cabhróidh sé linn ar fad dul chun cinn a dhéanamh anseo. Bhuel, tá trí ghné i Snáithe 2 an Fheasacht Teanga agus Chultúrtha seo agus aon thoradh foghlama déag i gceist leis. Agus tá muide anocht ag díriú isteach ar an chéad ghné, ag díriú ar theanga na Gaeilge mar chóras. Mar eolas daoibh, ní bheidh muid ag díriú an oiread sin isteach ar an dara gné, cothú feasachta i leith cultúr na teanga, nó ar an tríú gné, cothú feasachta i leith an dátheangachais. An chúis atá leis sin ná go bhfuil físghabháil scáileáin ag teacht atá ag díriú ar an dá ghné sin. Séard atá i gceist le Fís Gabháil Scáileáin ná sleamhnán cosúil le seo agus osghuthú déanta ag duine eicínt air, beidh tú in ann éisteacht leis i do chuid ama féin, b'fhéidir le linn am gairmiúil ar scoil, é a stopadh, goil siar ar phíosaí agus mar sin de. So, beidh sé sin ag teacht go luath, cuirfidh muid scéal chugaibh nuair a bheas sé réidh, ach sin an fáth go bhfuil muid ag díriú anocht ar an chéad gné. Chomh maith le sin, mar phointe eolais daoibh, beidh taifead den tseisiún seo ar fáil aríst go luath. Seans go mbeidh orainn eagarthóireacht bheag a dhéanamh air ag brath ar chúrsaí caighdeán na fuaime agus mar sin de ach arís cuirfidh muid amach scéal chugaibh nuair a bhéas sé sin ar fáil. So beidh deis agaibh, más mian libh, goil siar air seo. Tuigeann sibh ar ndóigh faoin bpointe seo, tuigeann muid ar fad, gur cur chuige comhtháite atá i gceist sa tsonraíocht agus ar ndóigh bíonn an fheasacht teanga ag tacú le cumas cumarsáide na scoláirí a chur chun cinn. Ag an am céanna, tugtar tacaíocht don fheasacht teanga sin trí mhachnamh an scoláire agus trí fhéinfheasacht an fhoghlaimeora a fhorbairt. Ní sheasann an fheasacht teanga léi féin. Ní dhíríonn muid isteach inti léi féin mar is cur chuige comhtháite atá i gceist sa tsonraíocht agus dá bhrí sin, bíonn toradh foghlama amháin as snáithe dó san áireamh i ngach aonad foghlama. a bhíonns á ndearadh againn agus in úsáid againn leis na scoláirí. Anois, ionchur saibhir cruinn. Seod é an áit a bhfuil, a dtosaíonn an fheasacht teanga ins an tsonraíocht le Toradh Foghlama 2.1, ionchur saibhir cruinn a thabhairt faoi deara sna scileanna teanga uile, agus eiseamláirí den dea-úsáid teanga a athúsáid. OK, so cad is ionchur saibhir cruinn ann, dar leatsa? Má tá sibh sásta bhur dtuairimí a chur chugainn, bheadh muid iontach sásta na smaointí agus na moltaí sin a roinnt le chuile dhuine ar an aer anseo. Agus cá bhfuil teacht againn ar fhoinsí, b'fhéidir, foinsí difriúla den ionchur saibhir cruinn sin arís. Má tá sibh sásta bhur gcuid tuairimí a sheoladh chugainn, bheadh muid iontach sásta iad a roinnt. Feiceann muid anseo léaráid ar an gcaoi go bhfuil na scileanna ginchumais atá ag an scoláire, sé sin, labhairt, idirghníomhú agus scríobh, ag brath ar ionchur saibhir ar an ionchur saibhir cruinn seo. Sé sin le rá, go gcaithfidh foinsí saibhre éisteachta agus léitheoireachta a bheith ag na scoláirí agus an cultúr le feiceáil agus fite fuaite tríd na foinsí sin ionas go mbeidh na scoláirí ag tabhairt na heiseamláirí teangan sin faoi deara agus ansin aschur nó sé sin na scileanna ginchumais a úsáid agus iad a bheith muiníneach as an méid atá á rá acu. Chomh maith le sin, ba mhaith linn a lua ag an bpointe seo ná sular tugadh faoi na sonraíochtaí a dhearadh, gur tugadh faoi taighde i gColáiste na Tríonóide, taighde neamhspleách, Inar thugadar cuairt ar go leor scoileanna T1 de chineálacha difriúla fud fad na tíre, labhraíodar le scoláirí ón gcúigiú agus an ceathrú bliain ag iarraidh orthu breathnú siar ar an eispéireas foghlama a bhí acu sa Teastas Sóisearach mar a bhí agus d'iarradar orthu céard iad na rudaí a d'athróidís dá mba rud é go raibh athrú sa churriculum. Aríst agus aríst eile, 'sé an rud a dúirt na scoláirí san earnáil T1 ná nár thuigeadar cén fáth go raibh líon na dtéacsanna a bhí le déanamh acu sa Bhéarla i bhfad i mBéarla, i bhfad níos mó ná líon na dtéacsanna a bhí orthu tabhairt fúthu sa Ghaeilge. nuair ba í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile agus ag go leor acu an príomhtheanga chumarsáide a bhí acu sa mbaile chomh maith. So na scoláirí iad féin a bhí ag lorg go mbeadh líon na dtéacsanna níos airde. Chomh maith leis sin tá sé sin ag teacht leis an taighde a léiríonn i ngach teanga gur bealach iontach iad na téacsanna litríochta chun cumas cumarsáide foghlaimeoirí ar bith a fhorbairt de bharr gur samplaí iad den teanga laethúil, bhfuil samplaí iontu den Ghaeilge laethúil agus de shaibhreas agus cruinneas na teangan. Bláthnaid, tá tú liom. Haigh, conas tá? Bhfuil freagraí tagtha isteach nó moltaí tagtha isteach? Tá rudaí áille tar éis teacht isteach ó mhúinteoirí fud fad na tíre, Bernadine. Agus maidir leis an bhfeasacht teanga agus céard tá i gceist leis, tá tuairimí áille tar éis teacht isteach ó Mháirín, ó Stiofán agus ó Shíle. Séard tá i gceist le feasacht teanga ná ainmfhocail firinscneacha agus baininscneacha agus go bhfuil na scoláirí ar an eolas go bhfuil a leithéid ann mm-hmm. sa Ghaeilge mm-hmm. agus nach bhfuil sé ann sa Bhéarla. Mm-hmm. Dar le Stiofán eh, go bhfuil tuiscint ag an scoláire ar struchtúr na habairte, chomh maith, dar le le múinteoir darb ainm Síle, nach féidir aistriú díreach ó theanga amháin go go teanga ar bith eile. Chomh maith, sé focal ar fhocal an rud sin a sheachaint cinnte leor. Agus ó thaobh struchtúir de, ó thaobh na gramadaí de, ó thaobh saibhris de agus stór focal go bhfuil an-chuid athruithe agus. Maidir le hionchur saibhir cruinn agus cá bhfuil fáil air, agus dar le múinteoir darb ainm Eileen go bhfuil ionchur saibhir cruinn ar fáil sna téacsanna dílse ón liosta molta agus dualgais, go bhfuil sé go mór sna cláir ar Raidió na Gaeltachta nó ar mhíreanna ó TG4, agus chomh maith ar sna meáin, sna nuachtáin.

Ok, bhuel mar a luamar cheana faoin gcoincheap seo de chomhtháthú na snáitheanna, má fhéachaimid anseo ar an liosta torthaí foghlama, feicfimid go bhfuil saibhreas agus cruinneas luaite in go leor de na torthaí foghlama in Snáithe 1, agus péire acu in Snáithe 3. So seo sampla nó eiseamláir den cur chuige comhtháite, snáithe amháin ag tacú leis an bhfoghlaim atá i gceist i snáithe eile. Más mian libh breathnú orthu siúd just ar feadh bomaite ansin, tabharfaidh sibh é sin faoi deara. Is deas an rud é mar sin nuair a bhíonn muid ag dearadh aonad ina bhfuil muid chun díriú ar an gcruinneas nó ar an saibhreas go bpiocfaidh muid cinn as na snáitheanna difriúla a bhfuil cruinneas nó saibhreas luaite iontu, b'fhéidir ceann amháin nó níos mó ag brath ar céard atá, céard é fócas na foghlama in san aonad atá á dhearadh agaibh. But is deas an rud é na cosúlachtaí seo nó na naisc seo a thabhairt faoi deara anseo. Leanfaimid ar aghaidh mar sin agus ceann de ghnéithe dán na teanga, gabh mo leithscéal, ceann de ghnéithe na feasachta teanga ná dán na teanga. Agus séard atá i gceist le dán na teanga ná ealaín na teanga, sa ghnáth-Ghaeilge, an chaoi go bhfuil an Ghaeilge laethúil fileata. Sampla amháin atá anseo ná uaim mar ghnáthrud sa Ghaeilge. Bíonn an uaim in úsáid ag filí i dteangacha eile, ach úsáideann cainteoirí laethúla an uaim go nádúrtha sa Ghaeilge ó lá go lá agus tá sé sin, tuigeann muid ar fad é sin, dhá fhocal nó níos mó curtha le chéile, b'fhéidir ag tosnú, ag tosnú leis an litir chéanna, go minic leis an mbrí chéanna agus iad in úsáid chun béim a chur ar an gcoincheap. So b'fhéidir sa Bhéarla gurb é an rud a bheadh. rá againn an-seo nó very, very rud eicínt. Ach féach an bealach fileata nádúrtha atá sa Ghaeilge chun béim a chur ar rud eicínt. So feicfidh muid samplaí anseo bean mhín mhacánta sea m'aintín, ní raibh cíos, cás ná cathú uirthi. Uh, fear caoin cneasta sea m'uncail, bhraith mé cloíte craptha caite tar éis an chluife agus mar sin de. Níl ansin ach dornán de shamplaí. Arís ba bhreá linn cloisteáil uaibh. Go háirithe má tá samplaí canúnacha agaibh, abraimís, nach mbeadh ar eolas againn ar fad, gur mhaith leat a roinnt linn go bhféadfadh muid a chur faoi bhráid ár scoláirí. Tuigeann muid na gnáthchinn, sona sásta agus mar sin de, ach b'fhéidir go bhfuil samplaí eile agaibh gur mhaith libh a roinnt linn go bhféadfadh muid aird ár gcuid scoláirí a dhíriú orthu agus cineál muid i mbun pleanála go mbeadh muid ag cuimhneamh air seo. Gné eile de dhán na teanga, ar ndóigh, mar a thuigimid go maith, ná na seanfhocail. Agus ní amháin go bhfuil gaois iontu, gaois ár sinsir, agus go mbaintear leas astu b'fhéidir chun pointe a threisiú i ndíospóireacht nó in scéal nó cibé rud, ach chomh maith leis sin, gur féidir linn leas a bhaint astu chun múnlaí nó struchtúir na teanga a bhuanú, sé sin chun an fheasacht teanga a chur chun cinn. So má fhéachaimid díreach ar chúpla sampla anseo, is níl ann ach dornán arís, bíonn siúlach scéalach. Arís, go bhféadfadh muid aird na scoláirí a tharraingt ar an uaim, ar gontacht na cainte ansin. Má fhéachann muid ar, is fusa titim ná éirí, sárchéim comparáide na haidiachta in úsáid ansin, maireann creatán i bhfad, an cineál úsáid sin den ainmfhocal teibí, ag dul in olcas, ag dul i bhfuaire, ag dul in aois, ag dul i bhfad. sin rud nach mbaineann, bhuel, is an-difriúil ó chineál struchtúr an Bhéarla. Aithnítear cara i gcruatan go leor de sna seanfhocail bíonn an saorbhriathar in úsáid. So is bealaí taitneamhacha iad seo chun cuid de ghramadach na Gaeilge a bhuanú chomh maith le, ar ndóigh, an gaois agus an úsáid a bhaintear astu in scríbhneoireacht nó i gceapadóireacht an an scoláire féin. Sampla eile de dhán na teanga, na samhlacha, arís feicimid uaim i gceist le cuid acu anseo. Cuireann siad, ar ndóigh, leis an gcur síos éifeachtach, cuid acu tá greann ag baint leo, mar a fheiceann sibh ansin, chomh místuama le muc ar leac oighir agus mar sin de. Ach arís tá meon na Gaeilge anseo is dócha agus tuiscint ar an saol le feiceáil iontu chomh maith. Arís, má tá samplaí suimiúla gur mhaith libh a roinnt linn, ba bhreá linn cloisteáil mar gheall orthu. Go háirithe, arís, na cinn canúnacha, más ann dóibh. Ar ndóigh, níl ansin ach cupla sampla de dhán na teanga, roinnt eiseamláirí eile, na tréanna, an-spraoi ag baint le cuid acu, gaois ag baint le cinn eile, b'fhéidir cuid acu cineáilín conspóideach, neart acu, an t-uafás acu ann sa teanga. Cineálacha daoine, tá an Ghaeilge go hiontach chun focail aonair a bheith ann chun cur síos ar cineál duine. Cuid acu is maslaí a bhíonns iontu, liúdramán, gligín agus a leithéid. Cuid acu is. Focail mholta a bhíonns iontu, spéirbhean, ainnir, stócach, gaiscíoch agus a leithéid. Ach arís d'fhéadfadh go leor leor spraoi a bheith ag an scoláire, ag na scoláirí ins an rang dá n-iarraimis orthu b'fhéidir ehm, bhfuil fhios agat, mír bheag eh, drámata a chur le chéile i mbeirteanna agus iad ehm, in úsáid acu sa, sa chomhrá nó sa rólghlacadh sin ehm, i gcomhthéacs. Ar ndóigh, tá na mallachtaí agus tá na beannachtaí i gceist agus cinn áitiúla tá mé cinnte de chomh maith. Má tá samplaí eile agaibh de chineálacha eile eiseamláirí de dhán na teanga, arís ba bhreá linn cloisteáil uaibh, roinnfidh muid bhur moltaí. má tá sibh sásta cinn a sheoladh isteach chugainn. Bláthnaid, Tá tú díreach tar éis teacht ar ais chugainn anseo. Samplaí againn de dhán na teanga, feicim anseo. Ar ais sa stiúideo arís, a Bhernadine. Ok, neart samplaí deasa d'ealaín na teanga, agus uaim ach go háirithe. Go dian dícheallach díograsach, ó Phádraig. ciaptha, céasta, cráite, séimh, suaimhneach agus síochánta ó Thomás, ceart, cóir nó cothrom ó Shéamus, tinn, tuirseach, tuirseach traochta, beo beathaíoch, beo bocht ó Rónán. Ana chuid seanfhocail a Bhernadine agus luaigh tú iad níos túisce. Is treise dúchas ná oiliúint.

léann ná sotal is toil tréan. Is fearr tuiscint agus léann ab ea ná sotal is toil tréan. Níl an ceann sin cloiste agam roimhe seo so go raibh maith agat a Phádraig agus chuile dhuine eile a chuir isteach samplaí. Agus chomh maith bhí Fiachra i dteangmháil agus séard a dúirt sé ná maidir le samhlacha, chomh bán le bóna an tsagairt agus chomh seang le cú. Iontach, iontach. Ok, go raibh míle maith agat Bláthnaid agus Fiachra a bhí ansin, an ea? Ok, so leanfaidh muid linn mar sin. Now, táimid ag dul ó fháil na teanga go dtí dul na teanga agus ar ndóigh, séard atá i gceist le dul na teanga ná Gaeilge nádúrtha, go bhfuil dul na teanga ar a thoil ag an scoláire agus go hiondúil bíonn i suíomh T1. Ach abraimis sa chás go bhfuil scoláire ag teacht isteach ó bhunscoil Béarla mar shampla, ní thógann sé i bhfad go sealbhóidh siad na rudaí seo ach go gcaithfimid iad a chur ar an eolas fúthu ar dtús báire, mar shampla nach bhfuil a leithéid de rud is 'sea' nó 'ní hea' mar fhreagra ar chuile shórt sa Ghaeilge go gcaithfear freagra a thabhairt leis an mbriathar nó. an focal cuid a úsáid, mo chuid gruaige, seachas mo ghruaig, mo chuid airgid, mo chuid smaointe agus mar sin de. Agus go bhfuil, nach mbaineann muid úsáid sa Ghaeilge, mar shampla, as an focal duine le haghaidh gach cineál comhthéacs. So lucht spóirt nó lucht éisteachta, lucht an léinn, dream le haidiachtaí ar nós dream ceolmhar, dream bríomhar, dream cliste, dream óg is mar sin de. Agus, ar ndóigh, muintir. Nuair a bhíonns muid ag cur síos ar dhaoine a thaganns as áit ar leith, muintir na tíre, muintir na cathrach, muintir na Fraince agus mar sin de. Arís gontacht nádúrtha na teanga agus saibhreas iontach ins na rudaí, ins na frásaí simplí seo a bheadh orainn a thabhairt, a chur faoi bhráid scoláirí nua dhon Ghaeilge agus iad ag teacht isteach san earnáil T1 sa chéad bhliain. An modh foshuiteach in cuid des na beannachtaí agus ansin ainmneacha ceana atá, tá a fhios agat, in úsáid b'fhéidir ins na canúintí difriúla a thaisce, a chomrádaí a phleidhce agus mar sin de cuid acu moltach agus cuid acu nach bhfuil chomh moltach céanna. Ok, so ar ndóigh caithfidh muid an Béarlachas a sheachaint agus bíonn Bíonn, tá muid go léir inár gcónaí i ndomhan ina bhfuil muid timpeallaithe le Béarla agus tá sé deacair gan a bheith faoi thionchar an Bhéarla. Ach ar ndóigh, ní aistriúchán í an Ghaeilge, nó teanga ar bith, ar an mBéarla, is bealach é chun féachaint ar an saol agus tá saibhreas filíocht agus áilleacht ag baint leis an teanga. Mar sin, bíonn muid ag iarraidh an ghlan-Ghaeilge, nó Gaeilge nádúrtha a chothú inár gcuid scoláirí agus iarracht a dhéanamh go mbeidh siad féin feasach ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an mBéarla ar a gcuid cainte. So, ceann des na botúin, ar ndóigh, arís is coitianta a dhéanann foghlaimeoirí, nó na cainteoirí gach cineál scoláire in san earnáil T1, ná bheith ag baint an iomarca úsáid as an mbriathar tá, go háirithe nuair a thagann sé go dtí an chlaoninsint. So. Sin é an fear a tháinig mé, sílim gurb é sin an fear, an rud is fearr. Amantaí claonadh iontu filleadh ar an mbriathar tá go mba cheart ansin. Sin Béarlachas, ach béarlagair, bhuel, ar ndóigh an difríocht atá ann ná go mbaineann béarlagair le téarmaíocht a bhaineann le gné éigin den léann, mar shampla cúrsaí leighis, cúrsaí teicneolaíochta, cúrsaí oideachais, tá go leor béarlagair tagtha isteach san oideachas mar is eol dúinn le blianta beaga anuas leis na coincheapanna nua san oideachas. Tá béarlagair áfach ag baint le fiúháin na seancheirdeanna atá ann riamh anall, feirmeoireacht agus bádóireacht agus iascaireacht agus mar sin de. Bíonn a teanga féin ag gach réimse sainspéise. So tá sé tábhachtach cuid den bhéarlagair a úsáid. so má thógaimid an teicneolaíocht sa rang mar shampla, caithfidh cuid den bhéarlagair a bheith acu. So feicfidh muid léaráid ansin ar thaobh na láimhe deise, b'fhéidir a bheadh úsáideach i suíomhanna áirithe nó i gcomhthéacsanna áirithe, T1. Feicfidh muid samplaí eile ag bun an bhosca ghlais ansin a d'fhéadfadh a bheith áisiúil i dtéacsanna T1, comhthéacsanna, gabh mo leithscéal, éagsúla T1. So rudaí, nathanna áilne I ndáiríre, atá in úsáid ag Raidió na Gaeltachta agus gur rídheas ann iad rudaí ar nós féinín seachas selfie agus a leithéid, sciobchomhrá, straoisleabhar, giolc in ionad tweet, aimsigh urchóid, ar do dheasc, as cumhacht, luchtaire agus a leithéid. So, an tábhacht a bhaineann leo seo ná go seachnaíonn siad an iompú ar an mBéarla i lár na foghlama agus yeah sin an príomhrud is dóigh. Agus léiríonn siad gur teanga bheo í an Ghaeilge, atá in ann a bheith suas chun dáta agus foclóir nua a ghlacadh chuithi féin. Bogadh ar aghaidh anois go dtí gné eile den fheasacht teanga ná sin comhréir agus baineann sé seo le toradh foghlama 2.2. patrúin ghramadaí agus comhréire na teanga a aithint agus a shealbhú. Agus is dócha le scoláirí san earnáil T1 gur ord na bhfocal san abairt sa chlaoninsint, b'fhéidir, is mó ina mbíonn an bhearna bhaoil. So go gcaithfidh muid, ar ndóigh, na múnlaí seo a chur faoina mbráid go minic, An bhfuil cead agam mo bhuidéal a fháil? nó d'iarr sí orm gan suí síos. Seachas amantaí an rud a deir siad ná go mbaineann siad úsáid as an modh ordaíoch anseo. Now acmhainn atá ar fáil chun tacú linn na struchtúir seo a bhuanú nó a chur faoi bhráid na scoláirí ná póstaeir COGG. Tá sraith de sheacht gcinn déag acu ar fáil. le híoslódáil ó shuíomh COGG ar líne agus tá mé ag ceapadh gur féidir iad a fháil ó oifig COGG chomh maith. Bhfuil bealaí eile agaibhse a d'fhéadfadh sibh a mholadh dúinn le roinnt lenár gcomhghleacaithe ar fad chun a leithéid a chur faoi bhráid na scoláirí? Má tá, ba mhaith linn tarraingt as bhur ndea-chleachtas agus as bhur dtaithí. So, bhfuil bealaí eile éifeachtacha chun pátrún na Gaeilge, cibé pátrún atá ann, a chur faoi bhráid scoláirí le go mbeidh siad in ann iad a thabhairt faoi deara ar dtús báire agus iad a inmheánú nó iad a bhuanú? Ba bhreá linn cloisteáil uaibh agus tarraingt as do chuid dea-chleachtas féin, mura mhiste libh. iad a sheoladh isteach chugainn. Ok, gnéithe eile, ar ndóigh, den fheasacht teanga, mar is eol dúinn, ná an chopail 'is' agus réamhfhocal, tá an chopail 'is' luaite againn cheana, but an réamhfhocal... leis an gcopail 'is' chun duine a shainiú nó rud a shainiú. So, leithéidí, is scoláire Béarla mé, ní duine acla í, b'fhéidir claonadh ag cuid de na foghlaimeoirí, an Níl a úsáid seachas Ní ansin. Ach arís, a bheith airdeallach faoin gclaonadh ansin. Sílim gur múinteoir matamaitice é. Deirtear gurb í an Fhraincis an t-ábhar is fearr léi agus mar sin de. So, má tá eiseamláirí agaibh de conas iad seo a bhuanú dos na scoláirí, bheadh muid iontach iontach sásta cloisteáil uait. Ar ndóigh, léiríonn na an chopail is taitneamh, nó a mhalairt chomh maith, arís, an Claoninsint ar sé gur fearr leis peil ná rugbaí agus minicíocht a chur in iúl agus is iomaí ceann eile seachas iad sin. Má tá sibh ag iarraidh aon mholtaí a chur isteach faoi cinn a shíleann tú b'fhéidir nach mbíonn in úsáid go minic ag scoláirí ach gur cheart dúinn a chur faoina mbráid, ba bhreá linn cloiste, cloisteáil fúthu siúd. So arís má tá sibh sásta iad sin a roinnt. le do thoil seol teachtaireacht chugainn. Anois, gné eile den fheasacht teanga ná briathra le réamhfhocail. Mar a thuigeann muid, níl an oiread sin briathra, níl líon na mbriathra sa Ghaeilge chomh hard sin le briathra, le líon na mbriathra sa Bhéarla. Ach an cleas atá ag an teanga chun cúiteamh a dhéanamh air sin ná go mbaineann muid úsáid as réamhfhocail. chun brí an bhriathair a athrú. Now seo rud, ar ndóigh, a chaithfimid a chur faoi bhráid na scoláirí go soiléir, like fiú má thógaimid an focal, an briathar fág, d'fhág mé an scoil go luath. Tá sé casta go maith d'fhág mé slán ag mo chara nó d'fhág mo chara slán liom. so trí bhfuil fhios agat úsáid dhifriúil ansin le baint as as an d'fhág mé ansin ag brath ar an réamhfhocal a théanns leis ar ndóigh ceann an-choitianta a bheadh ag scoláirí is dócha d'éirigh mé nó d'éirigh liom agus bhailigh bhailigh mo mháthair mé ó scoil bhailigh mé liom abhaile so an gontacht sin a bhíonn sa Gaeilge í sin a bheith soiléir do na scoláirí gur féidir a leithéid a úsáid agus arís níl mé ag tagairt do gach scoláire i ngach comhthéacs anseo, bheadh sé ag go leor acu but arís ag cuimhneamh ar na scoláirí bíonn múinteoirí ag insint dúinn go minic, go mion mhinic, go mbíonn go leor scoláirí ag teacht isteach chugainn agus gan gan mórán Gaeilge acu ar chor ar bith. Um, ok, so um, sampla eile ar ndóigh an briathar tá anseo, so tá ocras orm, Tá fúm, tá snámh agam, beidh liom, so, ceithre bhrí ag an mbriathar tá, ansin leis na réamhfhocail difriúla leis. An bhfuil bunbhriathra eile ar cheart dúinn a bheith ag cur faoi bhráid na scoláirí a athraíonn brí leis na réamhfhocail éagsúla a bhíonns ag gabháil leo, gur mhaith linn kinda liosta a chur le chéile mar gheall orthu agus iad a ghlacadh san áireamh sa phleanáil. Bhreá linn cloisteáil uaibh faoi sin arís. OK, samplaí anseo den litríocht chun tacú linn dán na teanga a chur faoi bhráid na scoláirí i gcomhthéacs. So, amhrán anseo agus seo samplaí randamacha dála an scéil, d'fhéadfadh muid téacsanna difriúla a úsáid ach ar ndóigh tá samplaí den chineál rud seo i ngach aon téacs atá ar an gcúrsa ach rinneamar iarracht samplaí ó na canúintí difriúla agus ó na seánraí difriúla a roghnú daoibh anocht. So rudaí ar nós tuirseach tinn den torann i mo chloigeann, feiceann muid an an uaim anseo, cnag i mo cheann, ná bí beag beann, an uaim arís, faraor géar, Na nathanna deasa sin, táim sáinnithe ann. Feiceann muid an dán le Johnny Chóil Mhaidhc, Aonghus. Tá leaidín beag a'msa, leaidín beag bídeach, agus cothrom an lae seo sea rugadh é. Sé i ndeireadh a ré, fiafróidh sé, meas tú cá ndeachaigh sé? Tá an oiread sin, fiú amháin ins an dá líne tosaigh agus dhá líne a thaganns níos déanaí san dán sin, an oiread sin saibhreas, ach simplíocht iontu chomh maith sna nathanna sin go bhféadfadh scoláire a phiocadh suas ó staidéar a dhéanamh ar a leithéid d'amhráin nó de dhánta. Samplaí eile d'áilleacht agus uathúlacht na Gaeilge anseo, Mise in Éire le Pádraig Mac Piarais, Mór mo ghlór mé a rug Cú Chulainn cróga, Arís an fhuaim ansin, an chopail is in úsáid cé nach bhfuil an focal is luaite, gontacht na teanga ansin. An cluife mór le Ógie Ó Céilleachair anseo, an sloinne iompaithe ina ainmfhocal, tá an Súilleabhánach tar éis cúl agus ceithre chúilín a fháil ón imirt. Agus, you know, an Súilleabhánach, an Díreánach, an Ríordánach agus mar sin de. an rud seo faoin sloinne a mhíniú do scoláirí fiú amháin ó abairt shimplí, abairt shimplí i gcomhthéacs scéil mar sin. Feicimid samplaí eile de Ghaeilge nádúrtha laethúil sna téacsanna, Tóraíocht taisce, ceann de na húrscéalta atá ar an liosta molta do bhliain a haon, feicimid ansin tá rudaí aimsithe againn, rudaí simplí ach saibhreas iontu chomh maith. So rinne siad cinneadh dul caol díreach go dtí an teach lóistín sula i bhfad. Bhí sé trína chéile, ba bheag seans a bhí ann. Rudaí simplí ach tá struchtúir nádúrtha na teanga iontu. Arís, Matryoshka ar liosta na chéad bhliana le Siobhán Parkinson, faraor géar, ainneoin an tsaoil, an ghramadach fiú ansin. Is olc an scéal é agus é ar strae, mo léan. Na nathanna seo nádúrtha, gnáthnathanna ach saibhreas iontu ag an am céanna. Ok, bogadh ar aghaidh go dtí gné eile den fheasacht teanga agus an uair seo, babhta seo, dobhriathra, áite agus treo. Ar ndóigh, tá cruinneas na teangan i gceist agus stór focal ar leith a chaithfear a mhúineadh dos na scoláirí faoin gné seo den teanga. bhfuil stráitéisí cuí, bhfuil stráitéisí agaibh chun na rudaí seo a mhúineadh? Ba bhreá linn cloisteáil, cloisteáil uaibh, tá mé cinnte go bhfuil, ach dá mbeadh sibh sásta iad a roinnt linn, bheadh sé go hiontach. Tá cúpla stráitéis luaite againn anseo. Do na scoláirí gur foghlaimeoirí cinéistéiseacha iad, sé sin go bhfoghlaim siad, bhfoghlaimíonn siad, gur fearr a fhoghlaimíonn siad, is dócha, lena gcéadfaí. seachas lena gcéadfaí ar fad seachas le céadfa amháin. Gur deas an rud iad a chur ag bogadh agus muid ag múineadh na rudaí sin seo so ag dul isteach is ag dul amach an an rud a dhéanaimse ná an doras a oscailt agus a rá leo, tar isteach, cá bhfuil tú anois, tá tú istigh. téigh amach, cá bhfuil tú anois, tá tú amuigh is mar sin de, dul suas síos staighre agus a leithéid, iad a bheith ag bogadh thart. Agus ansin má fhéachaimid ar bhun an scáileáin ar dheis ansin faoi na treoanna, ag dul ó thuaidh, ag teacht aduaidh, ag dul ó dheas, ag teacht aneas agus mar sin de. Feicimid anseo, Acmhainn iontach atá ar fáil ar líne ó Fhoras na Gaeilge, saor in aisce má chuireann tú isteach in Google é. Contaetha na hÉireann agus Foras na Gaeilge, tiocfaidh sé seo aníos, agus cur i láthair Powerpoint le thart ar 10 sleamhnán ann, léarscáileanna difriúla ar Éirinn agus na contaetha luaite, na cúigí luaite, léarscáileanna ina bhfuil na contaetha deartha orthu but nach bhfuil na hainmneacha iontu agus mar sin de. So acmhainn iontach gur féidir iarraidh ar na scoláirí iad a íoslódáil iad féin má tá na iPadna acu nó cóip amháin a bheith agat ar an scáileán don rang agus iad a chur i mbeirteanna ag iarraidh ar a chéile you know cén treo ina dtéann tú chun taisteal ó Chill Dara go dtí Dún na nGall nó cibé rud. Agus acmhainn acmhainn iontach saor in aisce é. Anois, ar ndóigh, níl am againn chun gach gné den fheasacht teanga agus ní gá dúinn, ar ndóigh, gach gné den fheasacht teanga a chlúdach. Nílimid ach ag iarraidh blaiseadh a thabhairt de roinnt straitéisí agus den acmhainn, d'acmhainn na litríochta chuige seo ach feicfimid gur féidir gné ar bith den ghramadach a mhúineadh, Feicimid anseo na forainmneacha réamhfhoclacha, ní baol dúinn, inseoidh mé cad atá ann ar ball, lean ort leis an scéal agus mar sin de. Feicimid dán na teanga arís in Na deora leis le m'asal beag dubh seachas Bhí sé ag caoineadh. Nach iontach gonta agus fileata é sin. Feicimid gur féidir iolrú na bhfocal, ar ndóigh, a chur faoi bhráid na scoláirí i gcomhthéacs agus ansin tarraingt, tógáil air sin ina dhiaidh. Ansin na páirceanna, na garraithe, i mbarróga na bhfallaí agus mar sin de. Nó nathanna deasa ansin arís, mo ghrá go deo í, mo chumha go brách, ar fán, mé ar fán agus mar sin de. So samplaí de ghnáth-Ghaeilge agus de shaibhreas na gnáth-Ghaeilge ansin. sna téacsleabhair. Bláthnaid, tá tú ar ais ehm, tá tú, tá tú tar ais, ar ais le cúpla sampla de dhán na teanga, an bhfuil? Ok, so roinnt rudaí agus samplaí agus moltaí tar éis teacht isteach maidir leis an gcopail agus an réamhfhocal leis, Is mithid dom.

Ó Mhairéad agus ó Shinéad agus ó Rónán, buail liom, fóir orm, creid uaim é agus fág fúm é. Agus maidir le conas pátrúin a dhéanamh istigh sa rang agus conas gur féidir linn na scoláirí, cuidiú leis na scoláirí iad a bheith ar eolas, bhuel, seo rud deas ó Mhícheál agus séard dúirt Mícheál ná go mbeadh sé éasca, b'fhéidir go mbeadh siad ag déanamh aithris orthu. B'fhéidir póstaeir a chrochadh ar an mballa, b'fhéidir luaschártaí a úsáid nó athrá a dhéanamh ar na cinn is coitianta, úsáid a bhaint as griangrafanna nó spreagphictiúir. So an-chuid rudaí deasa suimiúla tar éis teacht isteach. Agus tá sé simplí ansin, ní gá go mbeadh an teicneolaíocht in úsáid againn i bhfad an ama ar ndóigh. Tá spreagphictiúir, luaschártaí, griangrafanna luaite ansin ar fáil dúinn ar fad. Okay. So, um, Bog ar aghaidh anseo go dtí an tras-teangú, a chairde. So, ar ndóigh, bíonn teangacha eile, foghlaim teangacha eile, ag tacú le foghlaim na Gaeilge agus bíonn foghlaim na Gaeilge ag tacú le foghlaim theangacha eile. Em, so, feicfidh muid anseo an dá, em, Toradh Foghlama 2.3, Difríochtaí suntasacha gramadaí agus comhréire idir an Ghaeilge, an Béarla agus teangacha eile a thabhairt faoi deara chun míchruinneas tras-teanga a sheachaint. So bhíomar ag labhairt beagáinín faoi sin is dóigh nuair a bhíomar ag lua Béarlachas. Tacaíonn 2.3 ar ndóigh le 2.11, cultúr theangacha neamhfhorleathan a fhiosrú agus comparáid a dhéanamh idir theangacha. So an píosa seo, comparáid a dhéanamh idir theangacha. Tá polasaí ag an Roinn Oideachais, Languages Connect, agus má thógaimid bomaite chun an athfhriotal seo ó Languages Connect a léamh anseo, feicimid go bhfuil buntáistí ag baint leis an tras-teangachas chun meoin dearfach agus meas na scoláirí i leith éagsúlacht ilchultúrtha a chothú. mar aon le suim agus fiosracht i bhfoghlaim teangacha eile agus sa chumarsáid ilchultúrtha. So ní amháin go bhfuil buntáiste pearsanta ag baint leis seo, tá buntáiste ann don tsochaí, ar ndóigh, chomh maith. So um, Ba mhaith linn ceist a chur céard iad na difríochtaí is mó luann 2.3 difríochtaí suntasacha gramadaí agus comhréire idir an Ghaeilge agus Béarla. Céard iad na difríochtaí is mó gur gá dúinn a chur ar a súile na scoláirí dar libh?

ionas go bhféadfaí na bealaí míchearta ina litríonn na scoláirí an focal ar nós 'suimiúil', focal ar nós 'suimiúil' go minic, a chur faoi bhráid na scoláirí, móide an an bealach ceart, ar ndóigh, agus iarradh orthu an ceann ceart a roghnú agus píosa spraoi agus comórtas iomaíocht a chur ar siúl ins an rang. Um. OK, so, um, má tá aipeanna, aipeannaí eile nó smaointe eile agaibh faoi sin,

Tá sé seo, an coincheap seo, i gceist in 2.5 agus in 1.16, focail a fhuaimniú go nádúrtha le tuin chruinn shothuigthe agus béim chuí. So má thuigeann na scoláirí an difríocht sin faoi na consain leathana agus caola, tuigfidh, beidh siad in ann focail a fhuaimniú go nádúrtha agus tuigfidh siad na cúiseanna atá leis na hearráidí pearsanta i labhairt agus scríobh na teanga. So go bhfuil an D leathan ann, duine, agus an D caol, dinnéar, an T-leathan, taisteal, an T-caol, teastáil, an S-leathan, sa, an S-caol, sea, agus mar sin de ar aghaidh. Anois, nuair a luaigh muid foghraíocht, ar ndóigh, tagann canúnachas chun cuimhne chomh maith agus feicfidh muid anseo arís go bhfuilimid ag léiriú an chomhtháthú idir. na snáitheanna, 2.7 Saibhreas canúnach na Gaeilge a aithint agus idirdhealú a dhéanamh idir canúintí na Gaeilge agus ansin 1.5 Idirdhealú a dhéanamh idir canúintí na Gaeilge arís. Now tá beirt de mo chomhleacaithe tar éis teacht isteach anseo chun cabhrú liom anseo agus gan fhios fáilte romhat Má bhreathnaímid ansin ar an dara bosca, an chéad bhosca glas ansin, conas mar a deir tusa, mar an rud a déarfainnse ná fan nóiméad. An rud a déarfainn féin, Bernadine, ná fan bomaite.
Agus Bláthnaid. Agus i gCúige Mumhan, fan nóimeat. Fan nóimeat, siúráilte, yeah. Agus ansin, ar ndóigh, ins na canúintí difriúla bíonn an ghramadach amantaí difriúil. So bíonn an fhoirm scartha agus an fhoirm tháite den bhriathar. So Bláthnaid, céard é an rud a deirimse ná dúnfaidh mé, dúnfaidh mé. Céard a deir tusa? Dúnfad.
Bláthnaid ag giorrú, yeah, agus ansin ó thuaidh? Ó thuaidh, druidfidh mé, druidfidh mé.
druidfidh mé, a deir tusa. Ok, ní rabhas, a deir tusa. Ní rabhas. Ní rabhas, yeah, ní raibh mé, a deirimse, agus. Agus cha raibh mé.
Ok. Nó ní raibh mé.

Céard iad na bealaí is éifeachtaí atá agaibhse chun na rudaí sin a chur faoi bhráid na scoláirí? Bhuel, ar ndóigh, tá deiseanna againn in san litríocht. Cúilín Dualach, scannán breá canúnach iontach ar fad go deo ó thaobh cur amach a bheith againn, a bheith ag na scoláirí ar chanúint Chonamara, bíodh sé sin ina gcanúint féin nó canúint eile de chuid scoláirí eile. Liam Ó Muirthile, Caidé ansin an Muimhneachas i gceist ansin? Ní rabhas, ní raghas, agus leithéidí a Nancy Mhíle Ghrá, a bhruinneall atá gan smál, guth mná a chluinimse i ngach aird agus mar sin de, Ultachas i gceist ansin. So deis iontach againn foghlaim faoi chanúnachas tríd na téacsanna cuí a roghnú chun tabhairt faoi cibé canúint a theastaíonn uainn. Anois, is minic a chuireann múinteoirí ceist orainn faoi shamplaí de théacsanna éisteachta a bheith ar fáil agus ar ndóigh tá siad ar fáil ins na hamhráin, sna scannáin agus na drámaí ó na canúintí éagsúla atá ar an gcúrsa, ar an liosta molta agus ins an, ar an liosta dualgais. Ach roinnt stráitéisí ba mhaith linn, stráitéisí féideartha, faoin éisteacht sin i gcomhthéacs ba mhaith linn a chur faoi bhur mbráid ná, abraimis, liricí amhráin a bheith scríofa amach, ceann de na hamhráin atá ar an liosta agus go bhfuil muid tar éis cuid de na focail a bhaint as na líntí agus go n-iarrann muid ar na scoláirí éisteacht leis an amhrán agus na bearnaí a líonadh. géaréisteacht i gceist ansin ach é ar fad i gcomhthéacs agus an fhoghlaim cur chuige, an cur chuige comhtháite á chur i bhfeidhm againn ansin. Tá leaganacha de filí ag léamh a gcuid dánta ar fáil ar YouTube agus ar shuíomhanna eile nach iad. agus arnach é, agus an file ag léamh a dháin agus na scoláirí ag éisteacht leis an dán agus iad i mbun an dán a thrascríobh so bealach, straitéis eile éisteachta. Chomh maith leis sin, d'fhéadfadh muid liosta de fhocail atá scoláirí chun a chloisteáil sa scannán a bhfuil siad chun breathnú air nó san amhrán a bhfuil siad chun éisteacht leis, just liosta nathanna nó focail, focail a bheidh le clos agus focail nó nathanna nach mbeidh le clos sa script don scannán nó sna liricí agus go n-iarrann muid orthu éisteacht agus tic a chur leis na focail a chloiseann siad agus beidh, feicfidh muid go han-sciobtha ansin cé chomh géar is atá siad ag éisteacht agus a bhfuil siad ag forbairt scil na héisteachta ansin. Ar ndóigh, d'fhéadfá an rud céanna a dhéanamh le giotaí nuachta, ó raidió nó ón teilifís chomh maith. Tá acmhainn eile iontach ansin, a chairde, abair.ie, gur féidir a úsáid go mbeidh na scoláirí iad féin in ann píosaí, véarsa ó dhán, líne ó ghearrscéal is mar sin de, a scríobh isteach agus éisteacht leis sna canúintí difriúla mar is mian leo agus ar a luas féin. Sampla eile ná leas a bhaint as na meáin i gcoitinne, mar shampla an iris don óige sin Nós Mag nó Nós.ie. Tá cuid de sna hamhráin atá ar an gcúrsa, tá agallamh curtha ag Nós ar na bannaí nó ar na hamhránaithe nó ar na cumadóirí. So má chuireann tú an t-amhrán nó an cumadóir isteach sa bhosca cuardach ansin aimseoidh tú go minic agallamh leis an duine sin nó liricí an amhráin chomh maith, rud atá an-áisiúil. Agus chomh maith leis sin tá fáil ar leaganacha taifeadta de cuid de sna hamhráin ar TG4. OK, sampla eile ná léarscáil de straitéis gur féidir linn a úsáid ná léarscáil na hÉireann a úsáid, a bheith crochta sa rang agus b'fhéidir poist-ití a cur air nuair a thagann muid ar frásaí nó nathanna nó samplaí den chanúnachas tríd na téacsanna atá ar siúl againn sa rang agus de réir a chéile muid ag cur lenár dtuiscint ar an canúnachas ar an mbonn sin. Toradh foghlama eile ba mhaith liom a lua ná 2.4 anseo, an réim chuí teanga a úsáid don ócáid, spriocghrúpa nó cineál cumarsáide. Feiceann muid sampla de réim ardréim ansin, ar chlé, siad plúr na laoch a thit faraor i mbriseadh crua na Cásc, agus ansin sampla den ghnáthréim ach fós saibhreas ag baint leis, Lá aonaigh a bhí ann agus bhí sé ina sheasamh ansin cois claí agus a thóin le gaoith gan aird aige ar an saol, ná ag an saol air. So thig linn bhfuil fhios agat an fhoghlaim atá i gceist le 2.4 a mhúineadh go héasca trí téacsanna cuí a roghnú chun é sin a mhíniú. Ok, a chairde, tá muid tagthaí chuig deireadh an phlé ar an bhfeasacht teanga don nóiméad seo ar aon nós agus táimid chun pobalbhreith a chur ar siúl. Táimid ag lorg aiseolas uaibh anois, deis agaibh Na gnéithe a pléadh go dtí seo a roghnú ins an phobalbhreith seo, súil agam go bhfeiceann sibh é ar bhur scáileán anois, níl mise in ann é a fheiceáil, agus na cinn is mó a thaitin leat féin a phléamar anocht, nó na cuideanna a bhí cuiditheach duit, tic a chur leo siúd anois. So, mura mhiste libh,

Iontach, tá beagnach leath díbh tar éis vóta a chaitheamh ag an bpointe seo. Ba bhreá linn dá mbeadh chuile dhuine sásta vóta a chaitheamh, chabhródh sé go mór linn. Ach fúibh féin, ar ndóigh, níl aon bhrú ach an oiread. Beagnach 60% anois tar éis vóta a chaitheamh agus Tá sé suimiúil. Dáin na teanga an rud is mó agus canúnachas an dá rud is mó go bhfuil sibh ag cur spéis iontu. Tá daoine ag cur spéis in rudaí difriúla ach sin an dá rud is mó go bhfuil tic leo ag an bpointe seo. Ok, so seans go ndúnann muid an pobalbhreith anois ach míle buíochas as an aiseolas sin a chairde. Ok, leanann muid ar aghaidh mar sin. go dtí an chéad ghné eile agus sin é just tá muid ag fanacht anois yeah so tá muid chun roinnt ceisteanna a fháil nó b'fhéidir aiseolas a fháil. Bláthnaid, tá tú ar ais. Ok, so an chéad teachtaireacht, tá sé tar éis teacht isteach ó COGG agus Maidir leis na póstaeir a luamar níos túisce, a Bhernadine, tá siad as cló faoi láthair toisc go raibh an oiread sin tóir orthu, ach tá COGG chun cóipeanna eile a chur ar fáil in am don scoilbhliain atá romhainn. OK, agus bhí siad i dteangmháil chomh maith maidir leis na pátrúin a chur faoi bhráid na scoláirí agus tá na físeáin teagaisc Fís agus Foghlaim le Gaelchultúr ar fáil agus go bhfuil siadsan thar a bheith cabhrach.

Agus séard a dúirt sí ná a rá le daltaí gan amhras go bhfuil briathar ag tús abairte, go bhfuil aidiacht i ndiaidh an ainmfhocal sa Ghaeilge, go bhfuil aontú idir an t-ainmfhocal agus aidiacht, mar shampla fear mór, bean mhór, páirceanna glasa, buidéil ghlasa. Go raibh míle maith agat. Go raibh míle maith agat a Bhláthnaid. Ok, agus a Shiobhán chomh maith. Ok, so, táimid ag bogadh ar aghaidh anois agus níl am againn ar ndóigh a chaitheamh le seo ach b'fhéidir gur mhaith leat i ndiaidh an tseisiúin anocht suí ar feadh nóiméad agus machnamh a dhéanamh an bhfuil aon rud pléite againn anocht gur mhaith leat anois tuilleadh machnaimh a dhéanamh agus é a thabhairt isteach sa rang nó a d'athródh rud ar bith, d'athródh rud ar bith atá ar siúl agat nó a phlé, gur mhaith leat a phlé le comhghleacaithe mar gheall, plé a dhéanamh le comhghleacaithe mar gheall air. Ok, bogadh ar aghaidh anois go dtí an fhoghlaim scoláire-lárnach atá i gceist leis na téacsanna litríochta. Agus ar ndóigh, caithfidh muid machnamh gur foghlaim scoláire-lárnach a bhíonns i gceist i gcónaí. Is iad scileanna agus tuiscint an scoláire atá muid ag iarraidh a fhorbairt seachas an fócas a bheith ar phointí ón téacs an t-am ar fad. Ní gá dá bhrí sin gach gné den seánra a bhaineann a phlé i gcás gach téacs. An príomhrud ná go dtógann an scoláire ar an bhfoghlaim agus ar na scileanna. Tá an fhócas ar scileanna teanga agus ar thuiscint an scoláire ar an seánra a fhorbairt go céimniúil. Agus tá béim ar leith ar fhreagairt phearsanta chumarsáideach seachas pointí faoin téacs a bheith foghlamtha de ghlan mheabhair. Tá roinnt moltaí faoi féidireacht amháin, faoi cur chuige céimniúil amháin a d'fhéadfaí a chur i bhfeidhm maidir leis seo. So mar shampla, an chéad cúpla amhrán a bheadh ar siúl againn, b'fhéidir, leis na scoláirí sa chéad bhliain. B'fhéidir go mbeadh muid ag iarraidh díriú isteach ar na mothúcháin atá i gceist agus ar an athrá, céard, cén bhéim, bíonn béim i gcónaí i gceist le athrá nach mbíonn? So céard atá an curfá ag iarraidh a rá? Bhfuil sé fada nó gearr agus agus céard atá ag cur isteach nó céard atá ag gríosadh an an chumadóra anseo? B'fhéidir ansin an céad cúpla amhrán eile go mbeadh muid ag iarraidh dul siar ar na rudaí sin nó iarraidh ar na scoláirí an aithníonn siad na mothúcháin, céard bheadh le rá acu faoin gcurfá ach, é a thabhairt ar aghaidh céim eile, chuig an ceol, stíl ceoil, uirlisí ceoil, íomhánna atá ins san amhráin, cúlra na n-amhránaithe nó na gceoltóirí agus mar sin de. Nó b'fhéidir gur mhaith linn tosnú, gurb in an pointe tosaithe a bheadh againn agus gurb iad na mothúcháin a bheadh sa dara grúpa amhrán a bheadh ar siúl againn nó cibé rud. Agus ina dhiaidh sin arís go mbeadh muid ag breathnú b'fhéidir ins na chéad amhráin eile ar an téama, ar an teachtaireacht nó an stíl an amhráin. Ach gur de réir a chéile atá muid ag tógáil ar thuiscint an scoláire ionas go bhfuil siad cumasaithe ar an mbealach seo chun a smaointí féin a chur in iúl, a bhfreagairt phearsanta féin a chur in iúl faoin téacs. Agus ar ndóigh is féidir an cur chuige sin a úsáid le haghaidh cineál seánra ar bith. Maidir le teanga na léirmheastóireachta, sé ról, ár ról mar mhúinteoirí, ná ionchur teanga a thabhairt do na scoláirí seachas ionchur smaointí nó tuairimí. Na scoláirí a chumasú chun a smaointí féin a chur in iúl agus chun an stór focal agus struchtúr na teanga a thabhairt dóibh chun go mbeidh siadsan ag forbairt ginchumais iad féin. Agus, ar ndóigh, caithfear tógáil ar an teanga seo de réir a chéile. So, má thóg muid an dara sampla anseo, b'fhéidir sa chéad bhliain go mbeadh muid iontach iontach sásta go mbeadh siad ag rá Sílim go bhfuil áthas ar an bhfile mar deir sé seo, siúd agus araile. De réir a chéile go mbeadh siad in ann téarmaí a úsáid, is léir go bhfuil an mothú seo ar an bhfile mar cuireann na focail a roghnaíonn sé X, Y nó Z in iúl. B'fhéidir go bhfuil cuid de na daltaí nach sroichfidh an pointe sin riamh ach go bhfuil siad in ann an tuairim phearsanta a chur in iúl iad féin go bhfuil an ginchumas forbartha againn. Beidh na samplaí seo ar fáil mar a dúirt mé in sa taifead a bheas ar fáil amach anseo. OK, tá nasc, ar ndóigh, le Snáithe 3. Machnamh ar an bhfoghlaim agus seo feiceann muid 3.6 aiseolas a roinnt le comhscoláirí ar an bhfoghlaim phearsanta so d'fhéadfadh muid iad a chur i mbeirteanna agus iad ag rá, ag insint dá chéile faoi trí rud a d'fhoghlaim siad sa ghníomhaíocht nó san aonad foghlama seo mar gheall ar théacs éigin dhá rud faoin amhrán ar chuir siad spéis iontu nó ar thaitin leo nó nár thaitin leo, ar ndóigh, agus ceist amháin atá fós acu agus go mbeadh siad ag tacú lena chéile machnamh a dhéanamh ar an bhfoghlaim. Ar ndóigh, beidh ceisteanna faoin litríocht ins an scrúdú deiridh ach ní don scrúdú amháin a bhíonn muid ag díriú air. Tá muid i mbun staidéir ar na téacsanna litríochta mar gurb in an bealach is fearr chun cumas cumarsáide na scoláirí a fhorbairt.

a anois, i ndiaidh an tseimineáir gréasáin chomh maith, bheadh cuiditheach dúinn má tá sibh sásta bhur dtuairimí agus aiseolas a thabhairt dúinn. Agus díreach mar eolas freisin, beidh tuilleadh tacaíochta ar fáil mar gheall ar chúrsaí litríochta in sna físghabhálacha scáileáin, sé sin, na cur i láthair PowerPoint seo go mbeidh osghuthú iontu so beidh a thuilleadh tacaíochta chomh maith leis an taifead ar an seimineár gréasáin seo. Mar eolas bhreise, mar eolas breise, tá ceardlanna roghnacha eagraithe againn, cuid acu thart anois, but don trí cinn seo ag teacht aníos agus ar bhealach an-an-ábhartha nó d'fhéadfaidís bheith an-chuiditheach ins an earnáil T1 chun cumas cruthaitheachta na scoláirí a fhorbairt agus smaointí a thabhairt dóibh faoi chur i láthair. Bhfuil fhios agat, tá sé sin, tá píosaí don chur i láthair le déanamh acu ar ndóigh don tasc cumarsáide agus mar sin de. Ceann acu ar siúl an Satharn bheag seo le Ray Mac Mánais faoi na conas lúibíní agus Agallaimh bheirte a úsáid sa rang agus ceann eile ar siúl má tá éinne ag éisteacht linn thíos i gCúige Mumhan, ansin i gCorcaigh beidh ceann ar siúl ar an ochtú lá déag Bealtaine. Ar an dáta céanna beidh Séamus Barra Ó Súilleabháin, as Corcaigh thuas i mBaile Átha Cliath, in Éigse Éireann agus é ag labhairt linn agus ag tacú linn an rap fhilíocht a úsáid sa rang chun cumas cumarsáide na scoláirí a fhorbairt. Is iontach go deo na deiseanna atá againn sa rang Gaeilge faoin tSonraíocht Nua chun rudaí difriúla mar seo a dhéanamh. Fógra anois mar gheall ar an Seimineár Náisiúnta a bhéas ar siúl ar an aonú lá déag Bealtaine i gCampas Phádraig i nDroim Conrach ina mbeidh muid ag breathnú ar na seánraí difriúla agus beidh oid-ócáid ansin freisin, múinteoirí i láthair ag roinnt a dtaithí fhéin insan rang. agus go leor stráitéisí agus cúrsaí teicneolaíochta ar siúl ins na ceardlanna difriúla ar fad. So b'in iad na hintinní foghlama a bhí againn, tuiscint a fhorbairt ar a bhfuil i gceist leis an bhfeasacht teanga a chothú sna scoláirí ar bhealaí idirghníomhacha agus léargas a fhorbairt ar ról na litríochta chun an fheasacht teanga a fhorbairt agus chomh maith leis sin eispéireas foghlama gairmiúil ar líne atá idirghníomhach a chur ar fáil. Tá súil agam go raibh tú sásta leis an